Munthu amene ubale wake ndi Mulungu uli bwino. A person whose relationship is in the right standing with God. Ndi munthu.
Is a person.
Amene amakhala ndi chikhumbokhumbo. Who develops a desire. Chilakolako.
Who has got such a panting. Chofuna kuchita zinthu zokondweretsa Mulungu.
Things that are pleasant before the presence of God. Munthu.
A person. amene akufa ku moyo wa thupi. who is dying physically.
Timaonera kusafuna chakudya. we acknowledge lack or the uh, disappearance of the hunger of food.
Munthu akukana chakudya. The person is refuting to eat. Umadziwa kuti ah, munthu uyu sali bwino. It's when you recognize a person isn't in good health. Umoyo wake wa thupi suli bwino. His physical or the physical health isn't in a right standing.
Munthuyo That person
sakufuna kuvala doesn't want to get dressed. eh, akufuna mongothamangathamanga. He just wants to be wandering up and down. Timaziwa kuti mm, mutu muzatani uwu. We acknowledge that something has gone bad mentally.
Munthu A person sakufuna ngakhale kusamba komwe. doesn't desire to get a bath. Timadziwa kuti thupi, umoyo wa thupi suli You bwino. know for sure that mental wellness isn't there. Munthu akudwala, A person has fallen sick, sakulankhula,

oh my life ndisiye zoipa should stop doing evil things oh ndikhale munthu woopa mulungu i should be obedient respectful unto god oh moyo wanga ndizikhala woyankhula ndi mulungu my life i should be communicating with the father ngati munthuyo zimenezo palibepo if there is a, a non availability of those things, timadziwa kuti moyo wauzimu wa munthuyo suli bwino we understand the spiritual life of the person isn't in the right order.
Nde pa moyo wanu Upon your life,
khumbani May you develop a desire kukhala pa ubale wabwino ndi Mulungu to be in a good relationship with the Father.
Mukhumbe kukhala ndi chuma cha May you muyaya.
desire to have uh, riches that are eternal, Osati chuma chongothera pa dziko. not uh, the riches that have vanity.
Mukhumbe kuti mukagona usiku uja. May you desire that if you sleep in the night, Angelo azibwera pamenepo. The angels should visit you. Malankhula ndi angelo.
Eh? You should be speaking with angels. Makuza kuti mawa unyamuke 10 koloko. Telling you a ah. time when you should leave. Mawa ulendo ochofuna upite ochosapite ifa akutsela pena pa kufuna kupanga chipongwe. You shouldn't take up that journey because there is a trap.
Eh, and when you're waking up in the morning, you dressed up. mukhumbe kumvetsera kwa Mulungu. May you desire to hear from the Father. Ambuye nkukuuza kuti mm -mm, usakwere galimoto imeneyo. God telling you never to embark on such a vehicle.
Koma china chilichonse chooneka cha thupi chabwino mumati breakthrough. But everything that comes to your life which is good you say ndabooleza.

Afilipi 3 Philippians chapter 3, vesi yake ya 20 verse number 20. mawu a mulungu akunena kuti God's word are saying there koma ife only ndife nzika we zakumwamba are heavenly citizens. mukhale nalo ganizo You limeneli need to have such a thought pamene mukhala pano pa dziko while you're lapansi living here on earth.

Ndiye in mukhoza heaven.
kuona chabwino You chimenechi. can appreciate such a good Chopangisa thing moyo wanu.
which prompts your life kumaganizira to be zakumwamba considering about heaven. pano pa dziko lapansi Here on earth, moyo wake si wamuyaya its life is not eternal in moyo either wake way. uli ndi mathero Ah, its life has got an expiry date. koma ufumu wa But kumwamba heavenly kingdom, uli wamuyaya it is eternal.

koma pano pa dziko But lapansi here on earth, pali imfa ndithu there is death indeed. koma kumwamba But in heaven, kulibeko imfa there is no death at all. kufika kumwamba Uh, upon arriving in heaven, imfa izakhala kuti yagonjesedwa death pathunthu will be conquered